a picture of what kind of life that uh, this particular person went through. So help me welcome uh, George Jobe. Welcome to the program. Yeah, thank you very much. and um, preamble uh, anthu atafuna kudziwa ndifuna kuvesa kuti kodi tikamanena kuti george jobe ndi ndani Okay, George Jobe ndi mwana uh, wa ana 6 amene anabadwa mu banja la jobe edward ndi uh, esnat jobe uh, ndine number 2 second born uh, mu family imeneyo ndi munthu amene anabadwa mu banja loti linadzatha okay yeah, linatha um, pamene ndimakalowa standard 2

Uh, and so you can understand the confusion that okay was there. you, you want to say kuti uh, sakalo linali ngati chofunda chimene timafunda bulangete limene timafunda saka ndiye mphasa saka anakwanitsa kugula mayi ndiye kuti timagona amati dzipindi mphasa imakhala yobookabooka pena umagona pansi kutani timagona moyo ngati umenewo then eh, Ku town timadya chakudya bwinobwino. Tinapita uku koti chakudya ngati chimanga chimatha mu August. Kuyambira nthawi imeneyoyo then we had to join our mother kugwira maganyu kumalima m'minda ya anthu kulimitsa chimanga. If you go to my village panopo mukakumana ndi anthu akuluakulu they will tell you kuti uyu analima m'munda mwathu, kulimitsa chimanga, analima m'munda mwathu and sometimes timadya mango. Ah, timati mphonda yeah Eh, at mphonda least- not mphonda as mphonda No, no, no, no, no, mna- no. mango kungokometsera mango ati kuti ah, amvekepo bwino ulemu kuwapatsa ulemu mango akatha um, i remember several times timadya nkhwani pumpkin leaves Uh, mwina three days in a row mmawa masana madzulo mmawa masana madzulo ukadya ndikupita kusukulu kudya uh, Nkho- nkhwaniwo umakhala kuti ndi ndiwo kapena umakhala ngati kuti main meal
chakudya chenicheni. Nkhwani uja amawaika mumbale mayi ndiye tonse timadya m'mawa chakudya cha m'mawa kumapita kusukulu. Tikakaweruka timadziwa kuti ndikukadya nkhwani. Ukatero madzulo ndikudya nkhwani. Mwina masiku atatu. Ah, akapeza tikapeza kaganyu ah, nthawi zina amakagula ufa wakuchigayo. Um, kum- dera la kwathu nali akulu ena ake anali ndi chigayo timati akanjadza ufa, u- ufa wake amachita osesa wapansi namakasesa ufa wapansi uja umakhala wa miyala wa mchenga oti anthu apondaponda waponda ndiye akaphika phala mayi amatiuza kuti phala musamatafune chifukwa cha mchenga ndiye timadya imene ija so but amidst that ku sukulu timapitabe koma future yeniyeni kuiganizira kuti imene tinkaiganizira ndili wang'ono ndili ndi makolo onse awiri imasokonekera umaona kuti ah, future palibe chabwino kunena kuti mwa njira ina you have seen poverty first hand
not only poverty real poverty okay yeah. ndikapita madera ambiri ntchito yathu timapita kumidzi ndikapita kumidzi ndimauza anthu kuti mumati ndinu osauka Ndinaona umphawi woposa wanu ndi anthu amatsutsa. Ndiye ndikawafotokozera amadzayamba kumvetsa anthuwo. Ndikawafotokozera kufunda saka amene lero osauka amene anganene kuti akufunda saka. Popita ku sukulu uh, kuchapa tambayo chapa amachapira khonje timachapira khonje saizo kupita ku sukulu kuja mayi poona kuti tikupita kusamba opanda sopo ndiye she was creative amatenga mandimu Ndiye amakapempha sugar kwina kwake ndikusakaniza, kuwiritsa ndikuika m'botolo. Timadzola mandimu kupita kusukulu. Kusonyeza kuti simukanakwanitsanso kugula sugar? Ayi, sugar ayi. Timadzola mandimu ngati mafuta. Koma ndikumapita kusukulu, usiku uja ndimalimbikira kumakhozabe. Eh, ndiye poverty, umphawi ndauona woposa umphawi umene tikuuona pakali pano. Umphawi ndimaumvetsa kwambiri. kuposa anthu ena mwina mmene amaumvetsera.
Chabwino, kukhala mwana wamng'ono, emotionally, what was going on in your mind? Um, choyamba ndi choti I thought kuti tsogolo latha. Yeah, tsogolo lonse latha. Uh, two, ndimasirira anthu amene ali ndi ma opportunities. That time panali anthu amapita ku Teba ku South Africa kukagwira ntchito. ndiye ana awo anali mu sukulu amene amachokera banja la teba ndimasirira amakhala ndi zolembera zabwino zokhethemula pena ndikafuna cholembera ndimapita kwa aphunzitsi anga kuwapempha and aphunzitsi anga amandiuza kuti ngati ungakwanitse kukalima kumunda i had one teacher uh, mr zingwe amakhala kuchera dzulo amakandipatsa ndime ndikalima andigulira fine point mwina andiuze ukabwerese nkhuni ndibweresa chikuni so Um, bitterness inalipo ya bambo mwina ndingonena bitterness ina imene ana tinakhala nayo later on uh, tinaona kuti uh, bambo athu a Jobe kuli bwino dzina tisinthe okay yeah and we created a name kuti dzina lathu lizitchula la sindilikamba pano dzina limenelo koma tinapanga create and we, tinapita kwa mayi kukauza mayi Tsopano ifeyo tikuona kuti palibe chifukwa choti adzititchula a Jobe. Anatiiwala, bambo, palibe chilichonse chimawakhudza cha ife. Ndiye tasintha dzina. But mayi munthu wopemphera kwambiri. Ah, mpaka pano ndi munthu wopemphera kwambiri. Anakana zimenezo ndipo anatiuza kuti tiyeni tigwade pansi tipemphere. Tinapemphera. Basi, pitirizani dzina. Ndipo dzina lili. Um, School fees ya ine ya ku primary ndimamweta tsekera, ndimamweta udzu ndiumene timagulitsa, tikagulitsa ndikumaphunzira. Pa standard 4 zinavuta kwambiri chifukwa cha njala, ndaiwala kuti chinadzavutanso china ndi chani kuti ndipezeke kuti olo udzu uja sunathandize, mwina kugula zovala zina kuthandizira mayi, standard 4 ndinasiya school. Ndakagwira ntchito kumunda wa fodya ngati tenant nditasiya sukulu kwa chaka chathunthu kuti adzandilipira pomaliza. Ndiye that time maganizo oti ndidzabwerera kusukulu amakhalapo, akadzandilipira ndidzabwerera kusukulu. Chidwi ndimakhala nacho ndithu chifukwa tinakhala mutauni, timasirira anthu enaake, timadziwa kuti moyo umene ali n'chifukwa cha sukulu. Um, titamaliza kulima fodya timanyamula pamutu amene akudziwa ku Ntcheu boma la Ntcheu ku Ntch- ya Malawi muno uh, timanyamula ku Bwanje kupititsa ku Sharpe Valley ku- pamutu magondolo and that time I was 14 uh, 14 years old titagulitsa fodya abwana anga said udziweta ng'ombe kaye standard 4 that was standard 4 Ndikulipirabe udziweta ng'ombe. Tsiku lina ndikuweta ng'ombe, nyumba ya abwana anga ndamva kuti yapsa moto. Kukafika kunyumba, ma- bwa- bwa- bwana anga anandiuza kuti ndalama zonse za fodya zapsa. Zinapsa momwemo. So I was confused. Ndinakana kudya, ndinalira, kulira. And eh, mawa anakandigulira chikabudula china cha cha khaki ndi chimalaya cha crimplene kuti uzivala izi. but ndinathawa ndinachoka chothawa Amene anagula anali ndani? abwana anga eni ake munda uja wa fodya uja That was more like a compensation. ngati compensation komano zotsatira zake ndinathawa if i was confused ndimangolira zimene ndinapanga ndinangokhala mwina 3 days 4 days uh, ndikamakaweta ng'ombe mmunda mwa anthu amene akolola so i became creative ndimaweta ng'ombe koma ndimangopita kukaweta ng'ombe ndikubwera kupita kukaweta ng'ombe ndikubwera koma itangopsa nyumba iyi ndikumva kuti ndalama zapsa koweta ng'ombe uja ndinasintha zochita okay ndikamayenda m'munda ndimayang'ana chimanga chotsala m'munda zimene m'mbuyomu sindimapanga kumachitola kutongola kagulitsa Gleaning. kaguli ehe Ndayamba kuganiza kuti how can I raise school fees now chimanga chimenechocho nditango mwina ndinakhala one week uh, ndaona kuti yakwana fees inakwana kugula mphasa ndalama yogula mphasa ndinathawa sindinatsanzike ndinayenda pansi kupita kwathu mwina it should be almost 50 kilometers ndafika ku nyumba mayi anangozindikira ndatulukira kuwafotokozera nkhani then the following year Ndinatenga ndalama zija ndimatola chimanga m'munda, chimanga Chichewa cha, cha kwathu timati kukunkha chimanga m'munda, ndimene ndinalipirira sukulu kuyambiranso standard 4. kutanthauza kuti you've been uh, your own parent Yes. sourcing fees so Yes. that you should go to school Yes, kwambiri.
all right

ndiye ndinapempha mayi transport kuchoka kumudzi ku Ntcheu kupita ku blantyre kuti ndikapemphe bambo fees Mm, koma unfortunately anandibweza sanandipatse fees bambo aja bambo aja olo ngakhale transport sanandipatse anandipatsa ndi amalume anga i came back frustrated

maganizo anga ndidzakhale ngati martin chilimampunga i don't know if i told you kuti nsapato nthawi imene sindimavala eh, kabudula wanga amakhala ndi zigamba zosoka pamanja osati ndi ulusi koma za fertilizer amasoka ndi mayi chigamba chikang'ambika pamwamba pa chigamba pamabwera chigamba kubwera chigamba kubwera chigamba koma ndimakhala number one so kabudula amakhala ndi malayers Yeah.
Ndiye uh, chimene timaganizira ndi brother wanga brother wanga first born ndi second born mm. uh, brother wanga anasiya skulu tili primary kuti athandize family yonse zimamuvuta mm. so he said ndikupanga drop Uh, so that anthu nzi- nzikwanitsa kuthandizani amayenda wapansi kupita ku chilipa ku mangochi kalimitsa chinangwa kubwera kuti tizidya ngati meal ndiye he said kuti "Ah, apapa mwayi umene tinawo wa iwe kuti upitize sukulu uh, ndi kusankhidwa kupita ku secondary school ya boma kumeneko ukapeza bursary Mu nthawi imeneyoyo ngati munthu sunasankhidwe kupita ku secondary school ya boma umapita ku timati Malawi College of Distance Education, MCDE. Anthu aku MCDE amakhala ngati ma outcast, anthu oti alephera, osachita bwino. Eh, ndiye kumeneko so sikumakhala bursary. Ndiye kulimbikira kwina kumene ndimadzalimbikira brother wanga atandiuza zimenezo tikapeze bursary bursary. Koma ndinalemba mayeso a 8 sinasankhidwe. And that day ndinalira. ndinalira kwambiri uh, ndinaganiza zosintha sukulu ahedi anandikaniza kuti amwe opangira opambana pano ndakatenga ankolo anga anayenda malume anali aukali kuti mwina amene akalipira ahedi avomereza koma ahedi anati uyo sitimulola george alembera pano mayeso a 8 abwereze i repeated ndiye ndikubwere ndita- ndita- ndikubwereza momwe ndimalemba mayeso Ah, mchimwene wanga gray said kuti "Ah, apapa mwina susankhidwanso ngati susankhidwa that will be the end of you ndikupita ku blantyre ndikayambe ntchito kuti undijoine so he went anamanga nawo chayamba amamanga chayamba iyi Ah, amaperekera nawo matope later on anayamba u- u- utelala so nditangolemba mayeso anga a 8 ndikudikira zotsatira ndinapita ku blantyre and podikira mayeso uh, ndinayamba business ndimagulitsa tomato mu ndirande Uh, ku ndirande pali msika wina wake amati zambia Eh, ndagulitsa mmenemo ndimapita ku chileka kapikula tomato kubwera chani kuti ndizathandizire kulipira fees at the back of your mind i want to be like martin chilimampunga yes and i want to speak on radio yes and lucky enough Ndili standard 6 ija um, Mr Zingwe my teacher anayambitsa drama group pa sukulu yathu Bunyenga primary school so ndiye anandiika mu drama group ndinayamba panga acting kenaka ndinaganiza zopanga storytelling ndinayamba kumakamba nkhani kumapanga create ngati komwe kulili ku Ntcheu malo osiyana siyana ndimapanga create kuti anayamba bwanji ngati mwe ilili malawi ino boma lili lonse ndimapanga create story nsanje tikamati nsanje inayamba bwanji lilongwe chifukwa chani Ah, chitipa chani zonsezi ndimanena ku sukulu kuti ndiye ah, ndifuna ndikhale ngati chilima martin chilima mpunga ndapita ndapanga business ya tomato mayeso atuluka Uh, tsiku limene ndimalikumbukira kwambiri mayeso ndindakaonera ku chichiri secondary school ndimakhala ku ndirande sinasankhidwe anawerenga ma secondary school onse chibuku chimene amawerenga sinasankhidwe kuchoka ku chichiri kuti ndikafike ku ndirande dzuwa likuswa la august ndinavutika kuyenda confused kuti chikuchitika ndi chani munthu ndikukhala number 1 zimene zinapangitsa kuti tsopano ndipite pa nyambadwe mcd center ndikayambe form 1 ndiye pamene paja ndinapita Ah, nsapa- kuyamba kuvala nsapato moyo wanga inali ya plastic Ah, imene brother wanga amavala ku ntchito so he had to give it to me iye amayenda bare kupita ku ntchito and unfortunately Ah, phazi langa ndi lalikulu kuposa lake ndiye imatina imapweteka kwambiri Ah, basi ndimavala imene ija nayamba form one maganizo kuti mwina second selection ndisankhidwa sinasankhidwe um, form two uh, kulemba mayeso pasukulu pathu anasankhapo anthu ena mu second selection I- ena ife sanatisankhe A- at least panyambadwe ndimakhala namba 2 namba 3 uh, but eh, mtima unalimba kuti ndipitirira so uh, and that time also nditamba nditapita blantyre eh, there was an improvement ndinasiya saka ndinayamba kufunda nsalu my brother gave me nsalu Then- So, zinatanthauza kuti um, all the way from primary to secondary mumafunda saka mafunda saka and nsapato munthu aza simumavala munayamba kuvala nsapato usti Ndi- ndi- form 1 form 1
Uh, moti ati mufunse anthu amene ndinali nawo pa nyambadwe mcd center there's mtolankhani bright kumwenda ignazio jim anthu ena uh, chimwemwe musasa anthu osiyanasiyana ines ena um, athokozani nsapato yangayo imatha nsapato ya plastic ija imang'ambika mm. yeah, ndiye mukatenganso plastic wina ndikumamata ndi mpeni yanga imamata ndikumamata ina ndi zigamba zomata being creative ndivalebe nsapato. yeah. ndiye pansi imadzatha kutha pansipo ukamayenda umabaidwa ndi minga umaponda miyala koma m'mwamba at least people would be able to see kuti pali, pali nsapato uh, form 2 ndinapambana um, ku mcde center sumalipira fees umakagula ma set maphunziro 7 amene ndinatenga fees yake inali uh, 45 kwacha brother anga anakwanitsa kulipira 15 kwacha maseti ena onse amene ndinamalizira ndimakabwereka kwa anthu ena ndimangobwereka kumangowerenga 30 30 kwacha pamene ija
zina zonsezo sanalipire mpaka ndinakhonza uh, pali phunziro lina limene pa phunzi- sukulu pathu samaphunzitsa that time pa nyambadwe uh, commercial sciences ndinalikhonza bwino longowerenga ndekha ndakhoza kuyang'ana umphawi imeyolo ku nyumba we had to agree ndi brother wanga kuti brother we are struggling uh, i can sympathize with you why shouldn't i start working Eh, ndikayamba ntchito sukulu ndipitiliza mcd center you just buy masets ndiziwerenga pandekha so my brother said okay that's fine and that's good yeah ndiye ndinayamba kuyang'ana ntchito anzanga anayamba form 1 momwe ndimawerenga reference letter a teacher in charge yanga mr nakata he said no you cannot i said no patseni reference letter ndinazungulira kuyamba kuyang'ana ntchito kuzungulira term 1 inatha ntchito osapeza Ku sukulu osapita.
Mangowerenga. kusukulu sindimapita anzanga ayamba form 3 ndimangowerenga uh, mangobereka maseti apo ndi apo uh, temu yachiwiri ndimene ndinaona kuti ntchito sindikulembedwa nauza brother kuti bwanji ndikangoyamba ku sukulu mwamwayi pa nyambadwe timalowa 1 o'clock masana kuweruka 5 o'clock so i said mawa ndidzipita kukayang'ana ntchito madzulo ndidzipita mkalasi so my brother said okay analipira deposit pa nyambadwe ndinabwerera anandivomera ndikuyamba kuphunzira pamene paja um, kwina kumene ndinayendera kwambiri kunali ku stage coach ndimafuna kondakta koma sizinatheke so form 3 ija ndinaphunzira term 2 term 3 term 4 Uh, form 4 temu yoyamba ndi pamene amandiyitana ku stage coach. There was a certain guy Mr. Shawa amene anauza chimwene anga uja ntchito atha tumulemba abwere. Koma that time I said brother no I shouldn't go. Panopo ndili kale form 4. Bwanji ndingolemba form 4. timalizitse basi Ningomalizitsa panopo ndisakayambe zoma uja u conductor. So brother said okay chabwino. Inu. Ina panangopanga 2 weeks nditakana ntchito or 3 weeks brother kumuchotsa ntchito kunali michokocho nthawi imene anamuchotsa so we went through another tough time samagwira ntchito uh, kukacha mmawa sitimadziwa kuti tidya chani amanyamuka amapita i have a good friend of mine my brother weston gwiraza he works ku toyota malawi uh, panopo ngati driver tinali limodzi ku sukulu koma amapanga ndi mabizinesi He was behind me. I was in Form 3, he was in Form 1. We were very good friends. Chifukwa pa nyambadwe ndinayambitsa drama group. Um, ndiye ndimapanga naye mu drama group. So business yake ija amabwera tu naye andipatsa tu andipatsa 2 kwacha. Akandipatsa 2 kwacha basi tipeza tigula ufa chani. Uh, tuna andipatsa ndalama tigula chani. So him was used by God kwambiri. uh, kuti tizipeza tikudya um, i think one thing I, i have not mentioned here is uh, kuti nditayamba pa Nyambadwe paja nditangofika you remember tipanga inspire ndi martin chilimampunga mm -hmm. nditangofika ku blantyre anthu amene ndimagulisa tomato aja ndisanayambe kugulisa tomato the first thing was to go to mbc I have to see Mike, Martin Chilimampunga. no i must speak on the radio Ah, okay.
yeah so i went there ndabwera ndikufuna akapalepale amene amakoza sewero la nzeru nkupangwa Eh, you- you you see na you, you hear what i'm saying Yes. akapalepale amene amakoza sewero la nzeru nkupangwa ndikufuna ndikumane nawo so i was told yeah akapalepale ndi a sewero lina Eh, la akapalepale nzeru nkupangwa ndi Ndi ena enanso. I said, okay, ndikufuna ndikumane nawo. Anakaitana Mr. Martin, uh, Matthias Chi- Manyeka. So he came, I told him, I, a young man, that time ndoti nsapato ndilibe. Ndachokera kumudzi. I am telling him, Mr. Manyeka, kuti Mr. Manyeka, ineyo ndimapanga dra drama, ndinali kwakuti kwakuti. And he looked at me. zovala zazigamba zazigamba. He looked at me and are you sure? I said yes. He said, okay, let's go into the studios. tinapita ku studio anatipatsa script upange act ababa ngati wakuti wakuti ndinapanga ah, yeah that's good and you have a good voice a deep voice mm -hmm. uh, basi takutenga ukhala pa nzeru nkupangwa go back likabwera sewelo lina tikuyitana kuti udzapange nawo so i went back uh, nditaona ndadikira for a month i came back kuti amanyeka ali ku holiday uh, ndinapeza davis kamkwamba mr kamkwamba so mr kamkwamba said let me test your voice mm -hmm. auditions and um, he was also satisfied he said ah, okay This so play yoyamba kupanga pa nzeru nkupangwa anandiitana uh, davis kamkwamba kenako a manyeka atabwerera onse aja amandiitana so time imene ija yonse ndinali pa nyambadwe kuyamba mm. form 1 ndoti ndinali ndili opanga masewero pa nzeru nkupangwa pa mbc that to say that

This Yes, uh, uh, form 2 ija ndikuyang'ana ntchito kwina kumene ndinakayang'ana ntchito ndi ku MBC and I met uh, someone I think he was the director of uh, operations or programs uh, Mr. Benson Tembo mm, he looked at me and said George we can employ you koma utakhala kuti walembanso form 4 utakhoza udzakhala ntchito yabwino aha ndiye form 3 ija ndaphunzira ndi form 4 Um, kunali ma interview amafuna ma sound technician Mr. Benson Tembo called me dzapereke kalata ndinapereka kalata anandiitana kuma interview he said okay now we should wait for mayeso ako a form 4 akatuluka pamene pompo ndiye kuti mwina atha kukutenga ntchito kunoko ndinalemba mayeso mayeso a form 4 polemba ndimaganizira zoti ndikayambe ntchito ku mbc so kuja kuli martin chilimampunga but you know what Uh, one thing, Mr. I haven't met Mr. Chilima Mpunga. till till now We haven't.
Kodi ndafotokozere izizi, we haven't. Kama mama na ali busy. yeah. I, I know he's in in Neno now, retired. I know pakumu pao. Ntai nati za imapo, ndizafika hapo. So, uh, ndali by myself from four. Ndiwembekezera kuti ndikayambe ntchito mbc uh, i kept working hard kumakawerenga mu Ndirande forest nyamba ndi mcd center inalibe inalibe center yolembera mayeso ndakalemberanso ku chichiri pomwe moja ndinakaonera mayeso nthawi ija tsiku lokaona mayeso um, ndatenga zotsatira zanga ndi anthu ambirimbiri someone said titaona magredi yako it was someone who calculated and ah wakhoza bwino basi wakhoza mwamu university university Mm. iyi ndi- ndi- ndi- iyi- polemba mayeso paja timalemba fomu nalemba ah, kuti first choice kupole accounts second choice ah, ndaika engi- engineering kupole third choice social sciences chancellor college koma ku mcd center kunali kwa anthu otayika sindimaganiza kuti i was not dreaming Mm, kuti that can happen to you that can happen so i was excited

Uh, nthawi yomwe ndimapanga machoice aku polytechnic i wanted to be close to mbc mm. because cha nzeru nkupangwa ija at least nzeru nkupangwa amapereka 7 kwacha ukapanga mm -hmm. act komanso uh, by form 2 i started or towards the end of form 1 i started it- storytelling mm -hmm. morning basket ndi dzina langa lomwe ndimakabweretsa ma story ngati george jobe by form 3 Ndinayamba kulankhula mu Midweek Magazine. So ndinabwera ndi dzina lina ndimati Bonzo Matampa. Ndimagwiritsa ntchito miyambi, ndimabwera wodi wodi wodi. Ndabweranso ine Bonzo Matampa kuchokera kwathu ku Tambala m'tsindetsinde mwa phiri la Dzunje. Tikumbutsane miyambi mwakuti. Pomaliza ndimaliza pomaliza tsopano ndifuna ndibwerere kwathu ku Tambala m'tsindetsinde mwa phiri la Dzunje. Ndipo ndingoti bye bye. Hey, bye bye wakaba kawantali. Ngalo yangaiwa. Yeah, so I wanted to be ku pole. Mayeso polengeza dzina langa anandisankhira Chancellor College. Course Bachelor of Education. Humanity. Something did not.
uh, I did not Choose. choose. I cried.
and by then ndikuti anthu ena andilimbikitsa kuti akakusankha usada- usadandaule kumakhala loni kuli achina tofala dikani uja amalemba dobadoba uja Eh, to mm, francis tepeka andilimbikitsa a usadandaule kumakhala loni ndiye ndauza chimwene kumakhala loni nawonso alimba mtima cousin wake a teacher business administration Oh, oh, bachelor of accounts, uh, accountancy eh? timamva kuti anthu amakhala ndi internship ku internship amalandira ndalama tima practice so i thought kuti uku ndizikapanganso ma practice koma andisankhira course ya education opposite No, ndisanamalize mpaka form 4 nalira that was another low day nalira kulira

I am a threat in the church kuti ah, nkamuuza munthu tiwerenge bible ngati sakuwerenga bwino i read as I'm, i am talking chifukwa ndi chinthu choti ndimachipanga kuyambira primary ndimatenga chinthu chachichewa china kumawerenga ngati martin chimampunga yakuti yakuti ndinapanga practice kwambiri ngati martin chimampunga so i had someone in mind to be then eh,

Kumudzi kwathu amabwera anyamata atsikana fizi yandisowa uh, ndimafuna nditalipira yeah. okay fizi ndama zingati 11 11000 kwacha 11000 kwacha eh. you mean sukwanisa kupita school eh maze tiye ku munda wathu munda uwu ah. anthu akagwira ntchito mundawo amakhala 15000 gwira zimene ndimapanga ine. and i've seen a number of young people doing that ndopita school Wh- Why don't you just uh, fetch out the money and give it to them? no ma excuse ena amene amakhalapo zikhale kuti zafika poyipa poyipitsitsa tili ndi anthu amene aphunzitsa sukulu ambiri tili nawo e, poyipitsitsa some orphans yani alipo ena koma pali ena umakhala kuti ngati ntchito uli nayo umpatse ganyu agwire and i tell them kuti it's doable

then kunabwera ma project ena ndi ena amafuna ana opanga ganyu ma internship unicef giz kena kunabwera gable uh, ndikalandira allowance it improved my life Eh, namangira mayi anga eh, nyumba um, koma mmene ndimapita chancellor college people said ndiwe umayankhula pa wireless uja nsapato za plastic zili kuphazi so you should be yourself Don't emulate anybody kunena kuti ah, ujeni amavala motene aa amachokera nyumba yakuti yakuti aa be yourself i remember pa nyambadwe mcde center aphunzitsi ngati sakubwera tikamawerenga tsiku linake a- anthu amapanga maphokoso tsiku linake nayimirira kuti akuluakulu bwanji tiziwerenga chifukwa ku mcde center aphunzitsi amatchulidwa instructor amabwera nthawiyo imene angafune kapena ukafunse funso someone stood up and said akuluakulu ngati mulipo ena kunyumba kwanu kulibe magetsi musativute and that was the reality to me because ndinali ndi chinyali ndi brother wangawo chichinyali cha parafini but that reality did not affect me so uh, ukamafuna environment ukamayiyang'ana udziyang'ana ma role model okhaokha koma ena onse asakupange discourage ndiye ukhale ndi vision chimene ufuna kupanga ku chancellor college ndinamaliza ndi strong credit kuposa amene anali ku ma secondary school eh? and eh, tikati strong Ndiye kuti ndinaphonya pang'ono kuti ndikalowe mu distinction. Ndinayamba ntchito ku Gable. Gable later on anthu amene tinali mu Gable tinayambitsa bungwe timati Creccom. Mu Creccom ndakhala project, project officer, uh, program manager, program manager. Later on ndinali executive director wa Creccom for six years. Uh, pano ndili ku Malawi Health Equity Network. Uh, but all that is because of the dream that was there. there is a dream i have another degree masters degree Yeah. Uh, yoti ndimalipira ndekha uh, that time organization imene ndimagwira ntchito creccom could not pay for me but i said let me work hard i told my family my mother uh, tiyeni ujeni pena mupanga suffer pang'ono ndopanga school so have a benchmark yomayang'ana ndikufuna ndikafike pakuti pakuti koma kuti ukafike pamenepo pali zambiri zimene zingakupangitse kulira ena wakupangitsa kulira ndi amene wakuzungulira uh, tikapita kwa chinyamata i was good at mathematics um, panyambadwe ndimaphunzitsa anzanga kwambiri so you'll find mwina some girls would say "Ah, ndibwere kunyumba kwako udzandiphunzitse uh, pomwe kunyumba ndimakhala ndi achimwene achimwene amapita kuntchito those are the things you need to be careful with you know sometimes basi anthu akufuna atani yeah

uh, pali ena ungauze kuti ukagwire ntchito pali ena palibe chimene angathe kupanga you have to come and help them either through mawu or connecting them um, ndakumana ndi anthu ambirimbiri but i've seen some of them also uh, succeed in life yeah, so i'm ready All right.
So uh, let me also take this opportunity to thank you very much for